an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn donc an bɛna mun yira aw la bi o de ye traduction bɛ kɛ google la cogo di bamanankan na parce que mɔgɔ y'a mɛn bamanankan bɛ google la google bɛ se ka traduction kɛ mais mɔgɔ caman t'a dɔn a bɛ kɛ cogoya min na donc maintenant bi an bɛna o de kɛcogo yira aw la d'abord mɔgɔ ka mun faamu recherche tɛ se ka kɛ ni bamanankan ye fɔlɔ pour l'instant traduction de bɛ se ka kɛ n'a ye donc i bɛ se ka langue kan minnu bɛ yen nɔ ka daminɛ français anglais chinois i bɛ se arabu i bɛ se k'olu bɛɛ traduit bamanankan na i b'a fɔ i bɛ se ka bamanankan fana traduit o langue ninnu na cogoya min na ɛ gɛlɛya fitini de b'a la o gɛlɛya de ye eh, lɛtiri dɔw bɛ yen nɔ o lɛtiri ti français alphabet la et puis a tɛ machine clavier la donc i bɛ se k'o lɛtiri ninnu sɔrɔ cogo di k'o inclure k'o don i ka sɛbɛnni kɛtɔla la i b'a fɔ ɔ n'i bɛna sɛbɛn ko mɔgɔ o ɔ in b'i komi eh, bamanankan fɔlaw yɛrɛ ka kuma eh, eh, filen dayɛlɛlen ka taa numan fɛ o de ye ɔ ye ou bien n'i bɛna ɛ sɛbɛn trois dalen a trois yɛlɛmalen trois inverselen voilà olu bɛ sɛbɛn clavier la cogo di comme ça an bɛna o fana kɛ video dɔ wɛrɛ ka o yira aw la n'i ye google lancer i bɛna sɛbɛn barre de recherche la google translate i bɛ jigin f'i k'a ye a sɛbɛnnen filɛ google translate donc n'i bɛna don direct la o de translate point google point com la i b'a cliquer o sanfɛ voilà et là maintenant n'i nalen google traduction na donc gauche fɛ i bɛna langue mun sɛbɛn o de bɛ kɛ gauche fɛ kan i bɛna sɛbɛnni kɛ kan mun na o de bɛ kɛ gauche fɛ a bɛ bayɛlɛma kan mun na o de bɛ kɛ kininyanfan fɛ i bɛ flèche in ta comme ça a bɛ langue tɔw bɔ ka yir'i la voilà voilà donc euh, voilà voilà comme français b'an bolo yan an bɛ français ta et puis bamanankan an bɛ bamanankan ɲini o cogoya la n'i nana languew la i bɛ t'a sɔrɔ bambara bɛ yen i b'o fana ta donc mun ka nɔgɔn pour pour une première fois siɲɛ fɔlɔ la mun ka nɔgɔn o de ye an bɛna kan dɔ yɛlɛma ka taa bamanankan na euh, par exemple

mot dɔw bɛ yen nɔ olu sɛbɛnni bɛ gɛlɛya dɔɔnin mais an b'a fɔ mɔgɔw ye u ka to k'a utiliser plus i b'a utiliser i b'a ye plus an b'a utiliser plus a bɛ améliorer voilà donc euh, an bɛ mun fɔ mɔgɔw ɲɛna o de ye u ka bamanankan in utiliser parce que nin ye chance ba de ye k'a fɔ bamanankan ka don google traduction na mais plus an b'a utiliser plus an bɛ baara k'a la plus a bɛ améliorer parce que komi an ma mot gɛlɛmanw ɲini mais i b'a ye n'i ko k'i bɛ document dɔ traduire a la i b'a ye mot dɔw bɛ yen nɔ olu yɛlɛmali olu bayɛlɛmali ti ɲa kosɛbɛ mot dɔw bɛ yen nɔ a tɛ se ka olu yɛrɛ bayɛlɛma voilà mais plus an b'a utiliser plus a bɛ dɛsɛ k'olu kɛ plus a bɛ améliorer parce que au fur du temps le fait que a bɛ ka utiliser ka caya donc erreur minnu b'a la u bɛ erreur corriger au fur du temps et puis en même temps pour l'instant a limitélen don parce que traduction dɔrɔn de bɛ se ka kɛ a la mais n'an y'a utiliser ka caya a bɛ se ka kɛ o bɛna an bɛ se ka i bɛ se ka recherche yɛrɛ kɛ n'a ye ka tila tuguni k'a jaabi sɔrɔ sinon recherche tɛ a reconnu fɔlɔ